limanaw ma ka sababu kɛ waati b'an kɔ dɔɔni bi an b'an pan o kunna bura an bɛ taa fɛn min ye balontan ale kɔnɔna na Awɔ. super coupe colonel asimi goyita jamana ɲɛmaa tɔgɔ la ko deuxième édition a baaraw kɔni bɛɛ sɛgɛn nin waati in na ka sababu kɛ eh, région bɛɛ lajɛlen ye kɛnɛ sɔrɔ ka ban sini yɛrɛ tulon bɛ daminɛ stade mamadu konate ale kɔnɔna na A bɛ daminɛ bamako sini dɛ. ale ni A bɛ daminɛ kulukoro bɛ sini ɲɔgɔn dɛ. sɔrɔ awɔ Ɔn. bamako kulukoro bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ bura dosara fufu D'accord. dosara ko t'a la ayiwa fɛn camanba bɛ min labɛn bɛ ka bila ORTM musow ale ni présidence musow bura olu bɛ masana ka sɔkɛta la I t'a fɔ a ta fɔ a min na ni nin banna a ka mori kɔnɔ se a ka a ka a ka gasɛti kura d'a kan sun an b'a fɔ a ye nin ma nɔgɔ dɛ ee a sanfana a taama gɛlɛya kɔnɔ dɛ ni ku in ta ka bɔ u ɲɛna ka ban n'a yɛlɛ na sa nin kɔ ereyɔn na n b'a fɔ a ye an ka barata misi perez mori kɔnɔtɛ ma ɲi sɛti kura da mori kɔnɔtɛ la ɛ bɔn n'i b'a fɛ ka ci kɔni don ka taa yɔrɔ jan sanfɛ a fɔ sisi ɲɛna dɔrɔn nin taara min fɔ ayiwa bura kunu cérémonie de remise kɛra stade mamadu konate kɔnɔna na martir la kinsasa awɔ u ka stade de martir dɔ ni dɔ ye baro kɛ kinsasa ye awɔ a ko ko japonɛw de ye stade nin dilan ɔhɔ japonɛw olu de nana dilan fɛn ayiwa kɔngolɛw ye a ɲɛna dɛ ah non stade belebele 80 000 places awɔ

ale ni ministère ministre de tun bɛ kɛnɛ kan n'o ye musa ag attaher ye ka fara fɛn min colonel asimi goyita a ka conseil spécial n'o ye agibu danbele ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan bura tirage au sort fana kɛra agibu danbele jumɛn don gimba ayi o tɛ dɛ ah. ah.
gimba tɛ agibu danbele ka gimba tɛ ah, ayiwa n y'a f'i ɲɛna cogo min na bura tirage au sort kɛra jaabi minnu bɔra olu filɛ nin ye poule a présidence segu bamako kayi kulikoro gouvernement poule b bamako ekipi taara cogo di e bamako sélection kɛ cogo di aa a ko ɲɛ dira ligi mɔgɔ ma dɛ an t'a dɔn u y'a kɛ kɛcogo min na dɛ awɔ cnt poule b kidal tɔnbɔkutu mɔbiti sikaso ani gawo ɔ baara kɔni kɛra kɛcogo bura fɛn min fama an ka cɛ ma dɛ jɔn commission d'organisation ligi de mɔgɔw kun kan tɛ a tɛ nin kɛnɛ kan sa aa ne ni kun yɛrɛ cɛ bura depuis seliba ma se ne famana a ma sa telefɔni yɛrɛ la depuis seliba ma sa wa tɛ k'a kun kan bɛ sa o b'an ni ɲɔgɔn cɛ
an famana alors que ni nin suka bɛ kɛ ligi la ale de ye ale de chargé len don kɔrɔ ah ti tiɲɛna a ma a ma na le fils de tun bɛ yen le fils ayiwa n y'a f'i ɲɛna cogo min bura équipe kelen o kelen n'o ye région kelen o kelen jeu de maillots kelen ani ballon fila u taara ka d'u ma ɔ sini sanfɛ min coup d'envoi ale bɛ di bamako ni kulukoro bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ bura remise in kɔni kuncɛlen kɔfɛ an gɛrɛla colonel tunkara n'o ye mamadu sherif tunkara ale ye colonel ye bura commission d'organisation a ɲɛmaaba don son numéro 8 a ye min fɔ an ka jigin a lamɛn an ko an nisɔndiyalen don bi parce que an ɲɛ b'a la ɛɛ n b'a fɔ dɔrɔn ka fɔ ala ni ce ala mun ye bi jira an na ka a baara nɔgɔya an ma fo ka se bi ma minisiri bɔra k'a fɔ sisan k'ale bɛ eh, guvɛrinɛriw fo u ka implication na u b'u cɛsiri pour que u ka dugu ekipu bɛ se ka na cogo min ɔ président représentant fɛnɛ n'o ye Agibu Danbele ale fana bɔra k'a fɔ k'ale yɛrɛ bɛ minisiri fo a ka wulikajɔ la nin ko in na a y'a ka se bɛɛ kɛ n'an ko sportivement mouiller le maillot donc ne yɛrɛ fɛnɛ bɛ n ta fara olu ta kan ka bɛɛ lajɛlen fo direction régionale des sports u bɛɛ y'u se kɛ gouverneur ministère yɛrɛ n'a ka service bɛɛ lajɛlen bɛɛ y'a cɛsiri a journalistew yɛrɛ ma to kɔ donc a tɔ ye sa athlètes ka ntolan ci fair play kɔnɔ donc an bɛ foli di an ka président ma ale mun sɔnna ka coupe in bila denmisɛnninw ni ɲɔgɔn cɛ walasa u ka bɔ eh, yala yala kolon na ka ɲɛsin fɛn dɔ ma ka kuntilenna kelen sɔrɔ mun bɛ se ka u ɲɛnajɛ fɛnɛ en même temps donc ka u ka bɔ ɲɔgɔn dɔn fɛnɛ u bɛɛ bila don ɲɔgɔn kan internat la bi bi in na donc an bɛ ala barikada a tɔ ye dɔrɔn samedi don

e bɛ âge min na e ka teni don n bɛ sɔrɔsiw ɲɛfɛ e ka
e filɛ âge min na e don ko e ɲɔgɔnna wɛrɛ don aw bɛ âge min na aw ka teni don o tɛ ɲuman ye jamana ma fo n'i kɛra rebelle ye o tɛ fɛn n'a kɛra fɛn fɛn kɔnɔ la ni ahan n'u k'i ka taa u ka fɛn dɔ animer u bɛ teni d'i ma Mossa Ag Attaher ministre de la jeunesse des sports a fɛnɛ tun bɛ kɛnɛ in kan kunu a ye min fɔ remise kɔfɛ an k'ale fɛnɛ lamɛn bɛ n ka kuma daminɛ ka commission d'organisation fo fɔlɔ parce que u ye baara min kɛ salon o résultat de y'a kɛ an ye u ye ambition kura ta k'a fɔ ɲinan Mali bɛɛ de bɛna eh, participer ni compétition kɔnɔ ni compétition tɔgɔ yɛrɛ bɛ bɛɛ de encourager eh, ka participer kosɛbɛ parce que coupe Assimi Goïta donc eh, jama eh, jamana yɛrɛ ɲɛmɔgɔ tɔgɔ de b'a kan hakili min b'o fana kɔnɔ o ye ka an ka jeunesse an ka denmisɛnninw u fara ɲɔgɔn kan k'a ta depuis Kayi fo Kidal u ka ɲɔgɔn sɔrɔ balontan dɔrɔn tɛ u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ka balontan ta u bɛ tila ka ɲɔgɔn dɔn u bɛ kuma ɲɔgɔn ye o nafa caman de b'o la o ni ani ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ka hakili o bɛ bɛn donc o de la an ye ministère des sports ye an bɛ ni commission accompagner kosɛbɛ k'u encourager k'an ka eh, service technique d'u ma pour que ni compétition ka kɛ ka ɲɛ eh, kuma filanan min bɛ n bolo n b'a fɛ ka région représentants bɛɛ fo k'u encourager n b'a ɲin'u fɛ u ka participation ɲuman kɛ u k'a yira bamakɔkaw la ani eh, eh, capital ani a, a commune ko u k'a yir'u la ko football jouer kosɛbɛ région na eh, n b'u encourage kosɛbɛ an ye matériel min d'u ma u b'a yira an b'u kɔ an be an tɛ dan nin dɔrɔn ma an b'u accompagner fana u bɛna taa min kɛ bamakɔ yan an bɛ kɛ u kɔrɔ pour que u ka séjour ayiwa nin tun ye minisiri kuma an ka cɛ minisiri burudamɛ tɛ yan awɔ cɛ bamanankan bɛ ka jɛya yɛrɛ da dɛ burudamɛ ni minisiri da koyi nin tun bɛ lise buyagi fadiga a ye lise a y'a ka ekɔli bɛɛ k'o yɔrɔ la yen ah,
o tɛ misira ye o bɛ yɔrɔ jumɛn ni misiri da
ɛɛ agibu danbele n'ale ye minisiri ka kɔnse eh, peresidan ka kɔnseye sipesiyali ye kunun ko in denfaya tun b'ale bolo a ye min fɔ kɛnɛ kan an ka jɛ ka agibu danbele ale lamɛn alhamdulilayi eh, salon nin ɲɔgɔnna wagati la an ye première édition kɛ ɲinan dieu merci an bɛ deuxième édition na eh, président tɔgɔ la ne bɛ eh, jeunesse encourager parce que sport bɛ mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan surtout sport de masse a bɛ mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan pour que an ka se ka ɲɔgɔn dɔn ɲinan ta eh, région bɛɛ b'a la salon ta kun ye commune ye ɲinan a évoluela ka région bɛɛ fara kan Donc an bɛ minnu bɛna participer compétition na n b'u exhorter u ka fara ɲɔgɔn kan u ka ɲɔgɔn dɔn n'an ye ɲɔgɔn dɔn a ka ca a la fɛn mankan furugufurugunin dɔw bɛ yen o tɛ k'an ni ɲɔgɔn cɛ bilen. Ayiwa tɔn minnu nana n'o ye an ka jamana marabolo ye seegin nana fara Bamakɔ kan ka fara institution fana kan i bɛ mun sɔrɔ ka fɔ athlètes ɲɛna n'o ye balontannaw yɛrɛ ye u ka ko in kɛ bɛn ni kelenya kɔnɔ cogo min min ye jamana ɲɛmaa yɛrɛ ka laɲini ye. O balontan balontan mot fɔlɔ ye fair play de ye. fair play kɔnɔ fɛn bɛɛ b'a la ni bɛɛ kɛra fair play ye eh, kɛlɛ tɛ bɔ a ko la donc n b'u exhorter u ka na u ka fair play kɛ u ka motiver u ka engager compétition in na pour que a ɲuman ka ban eh, n y'a fɔ salon n ye dugawu don salon ko ala ka édition caman yira an na nin an ye filanan la ala ka san wɛrɛ ta fana yira an na ayiwa super coupe colonel asimi goyita bura sini o y'a donba duman ye coup d'envoi bɛ di stade mamadu kunate ale kɔnɔna na an bɛ se ka kan 16 heures waati jama ka bɔ ka na kosɛbɛ bura donsara fufu don wa musolakaw bɛ jouer ORTM musow ni présidence olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ bura balinako caman bɛ yen minnu bolo dalen don sini wula fɛ 16 heures waati stade mamadu kunate depuis sɔgɔmada fɛ 10 heures wala terrain bɛ dayɛlɛ

Ko lamini kulubali bura a ye kunnafoni d'an ma nin waati kɔnɔ la bura an ka équipe nationale bɛ labɛn na équipe nationale CHAN nuhun jane ka denmisɛnw bura kun bɛ murutanikaw fɛ yen match fɔlɔ la murutani kun ye seba sɔrɔ mali kan kelen ani kanankolo bura kunun an ka bɔko filanan kɛra a banna filaninbin la kelen ani kelen résultat fila si ma ɲi a ma ɲi dɛ nuhun a ka jɛ a ka baara cogo bawo ko match amical don ko tɛsi don bura ko su min diya a bɛ dɔn fitiri la dɛ a bɛ diya a bɛ dɔn kabini fitiri ayiwa ligue des champions eh, football féminin bura fɛnɛ baaraw ɲɛbila baaraw bɛ sen na mali b'a la ka jouer nin waati n'o ye as mande libéria kaw fɛ u kama ko zone ouest a ale baaraw bɛ sen na bura bɔko fila mande bɛ filaninbin fila fɛnɛ kɛ mande jumɛn as mande eh, ligue des champions éliminatoire zone ouest a muso muso fan fɛ mande ali u dɛsɛra ka victoire kɛ aa u dɛsɛra dɛ match fɔlɔ ani determine girls ka bɔ liberia an n'u ye ɲɔgɔn sɔrɔ a kɛra filaninbin ye kelen ani kelen hali liberia muso fana ka filaninbin kɛ awɔ bi an ni senegal fana ɲɔgɔn sɔrɔ uspa o fana banna filaninbin na fu ani fu Ah, non. an bɛ dugawu kɛ ala k'u jɔyɔrɔ bɛ tete Ala ka- a ɲaga d'u ma. ayiwa joliba athlétic club bura ale fana bɛ labɛn na pour que ka ligue des champions préparer u kan ka taa eh, guinekaw fɛ yen u sera yen kaban yɛrɛ koyi konakiri west african champions league cup eh, a, a, a parrainba antonio souaré mm -hmm. ale b'a la ka labɛn bura ka wele bila fɛn min jamana damadɔ ekipu ma ka ɲɔgɔn sɔrɔ guinee walasa tɔn bɛ se ka labɛn cogo min na a don duman ye sini eh, kalo tile mugan horoya ale ni joliba non sinikɛnɛ kalo tile mugan ni kelen horoya ale ni joliba bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o bɛ kɛ maci fɔlɔ la maci filanan casa sport ka bɔ senegal ale ni soar academy ka bɔ guinee conakry olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kalo tile mugan ni saba joliba ac ale ni casa sport bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ka bɔ senegal soar academy ale ni horoya bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ baara bɛ kuncɛ kalo tile mugan ani duuru soar academy ale ni joliba bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ casa sport ale ni horoya bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ an ye kibaruya sɔrɔ joliba ac u kan ka don bi su in na eh, fɛn min ye eh, ko yorokoyila dugu tɔgɔ yorokoguia a baara bɛ kɛ de awɔ an bɛ to kunnafoniw na tiɲɛ n'o don mun ye les nouvelles en télégramme awɔ